Alahiri K TV timabwera ndi nkhani zoonadi zenizeni ndipo za maumboni ake. Tabwera pano kuti ndikusimikizireni kuti a mcp akuvomekeza kuti anatumadi anyamata azikwanje kuti akateme anthu ochita zionesero. Komanso mkatikatimo muli kusimikizira zonena kuti sakusiyira pompo ndipo ntchito akhala akuyigwira ndipo ambiri akuyamikiradi a mcp wo kuti achitadi bwino ndipo akanangoferadi. Ngakhaleso zili choncho, a mcp ena athamanga kunena kuti anthu atemedwawo atemedwa ndi a dpp osati iwo a mcp ndipo zomvesa chisoni kwambiri taverani nkhani yonse. Aaa ndichifukwa chake akukhapani ndinu anthu odelera nchifukwa chake akukhapani munaziyamba nokha aah nchifukwa chake akukhapani.
Ah koma abambo inuyo mulibe manyazi inuyo. Abambo inuyo mulibe manyazi ndithu. Koma mukanakhala kuti muli ndi manyazi mmene akutulukira magazi mzimayiyo pamenepopo mu mkonomo. Inu simaona kuti chisanzachi chikumangidwa mu mkono? Komanso magazi amachita kudondezera mpaka amachita kudondekera pa mwendo? Abambo inuyo. Ah yes Mulungu azi kuphunzirani koma akuyendereni paderadera inuyo abambo opanda manyazi inu. apapa tiyeni tinene chilungamo dziko la malawi amene akuyendetsa dziko la malawi ndi a dpp apapa ndiye tisapiteso kutaliso yayi amene akuyendetsa dziko la malawi ndi a dpp chifukwa zikudabwitsa kunena kuti ku malawiku akuti kuli chipani cha mcp chimene chili m'boma ndipo chikulamulira koma nkhani zambiri zikachitika umva dpp yakweza zinthu dpp yadulisa sugar dpp yakweza mafuta dpp yakhama anthu ku- yakhapa anthu kumademo dpp chilichonse dpp dpp dpp dpp kodi apolisi ali kuti apolisi aku aku malawi ali mmanja mwa ndani komatu akuluakulu mfundo zinazi muzi- musanalankhule musanaganize chocho mfundoyo muzilingalira kaye kumalingalira kaye chifukwa mukusonyezabe kuti ah, kaumbuli kena kake kalipobe ndithu Mu- olo ndalezo nchifukwa ine ndimanena kuti ku mcp ndale samadziwa muzingopulumukira inu chilima kuti anakuthandizani kulowa mboma koma apandapo ayi ku mcp kulibe ndale chilichonse chimene mumapanga mumaita kuchionetsera kumaita kuonetseratu nze munapanga za chilima zija zopepera zopepera mumachita kuonetsera ma, ma strategy anu kumachita kuonetsera kuti apapatu nde game yake ikuyenda chonchi ikuyenda chonchi chifukwa simadziwa kupinda zinthu ubulutu unachuluka ku mcp unachuluka tonani apa lero, lero mademo achitika a- a- a- akumademo akhapidwa mukuti adpp nde adpp oti magalimoto awo ak- aphwanyidwa uku nde aphwanyanso kaya adpp yo Nanga apolisi ali kuti inu sopano osakagwira a dpp ama a- akukhapa anthu bwanji osakagwira bwanji Ah, inu abulutu Ai, ai, ai, ai, pena pake an- anyamata aku, aku, aku mcp mumamvetsa chisoni Eetu zandalezi tikumazitenga bwino ndikukuuzani exactly anthu ambiri eh, adzizindikira ali m'manda Izo, zimenezo ndi zofunika kudziwa zimenezo. Zandalezi izizi akulu ziri ngati diso mmwamba, kuti, ayi, zandale, chanchani. Ine ndikukutsikimizirani inu kuti nkhani ngati izizi zidzizikambidwa ena atamwalira ndithu ali mtembo. Zimenezo ndi zofunika kumadziwa zimenezo. Kumazitenga bwino. Chifukwa andale, choti mudziwe anthu andale panopa akugwiritsa kwambiri ntchito anthu achinyamata. zimene zofunika kudziwa ndi zimenezo andale iwo aja amakhala ali mnyumba mwawo ali phee eh, akumwa tiyi wamkaka eh, akungodya mapizza amene muja mnyumba mwawo muja ali phee sakutekeseka koma nde akumauza ana anzawo pangani zawo- zawo zakuti eh, bwabwa amenewo ndalama ndizi roba sa ndalama ndizi anthu aja chifukwa cha mavuto chifukwa cha kuganiza kopelewera akumanyamuka anthu kupita basi paja koma kenako ali kupanga mademo mwana mlepo koma timufunsa mwana kuti anthu akuluakulu aja mwana kuti iwo aja amakhala ali phee mnyumba mwawo zonse zikupangidwa izizi izi zimene zizi kuti- kuti- kutemedwa kusatemedwa anthu kutani kuvulazidwa izizi ndizi kuti mufufuze bwinobwino muona kuti chifukwa anthu ena andale amene akumatuma anthu aja mawuze pete mukamukazauza kuti sikuti anthu aja akunyamuka okha ayi mnyumba mwawo kuti ayi basi tikapange mademo palibe alipo anthu oti akalowelere mwakemo amene azikasokoneza zimenezi nkhani yake basi mudziko muno mukhale chipolowe kusalolelana pandale komano choti mudziwe akuluakulu nchonena kuti tiyeni tizichemerera zinthuzo komano pochemerera apo tizidziwa kuti eh kutsogolo kwake kuja zidzizabala mavuto ngati zimenezo zimenezo of course mmalankhula chonchi china chikachitika kuti ayi basi ndi nkhanza za mcp eh chanchani komano mcp nchipanitu Ee chimatha kudzaluza chipanicho chimatha kudzaluza mudziko nkuluza kubwera chipani china ee komano anthu amakhala kuti ataonongedwa ena atata- atalumala ena atatani chifukwa cha kusazitenga bwino zinthu mudziko zimene zofunika kudziwa zimenezo
iwo kuti sakufuna nkhondo ndi anthu ena azikhapidwa nthawi yakwana kuti tipwetekane basi zida zituluke eh, panopa si nthawi iyi yosekererana panopa ndikungofunika zida zituluke ndiye muone zida mmene zimatulukira zida tili ndi zida anthu timangopereka ulemu kuboma koma padakali pano mene zafikapo enough is enough apa tikupitako ndi ku enough is enough ndipo tithamangitsana ifetu tili ku malawi sitimaopanso yayi tilinso mu mzinda weniweni wa capital city pafika dzikoli ndi enough is enough simufuna nkhondo inu khalani m'manyumba mwanu ntchito tigwira ndife patala pamene baba tatopa ndikumva zonunkha every day every ma demonstrations tikumva kuti munthu wina wathemedwa Zimenezo sitikufuna kuti zizichitika. Ufulu ku Malawi kuno aliyense anapasidwa ufulu oti akhoza kupanga ma demonstrations, akhoza kuperekeza munthu amene amamukonda ngati wamangidwa. So palibe chifukwa chopherana ufulu yayi. Nde iwe amene ukukana nkhondo iyi yafikayi ndi enough is enough.